moni moni ndine nesta the black teacher ndipo ndabweranso masana ano ndi ma updates komano update yathu ya lero nkhani yayikulu yomwe ikuchitika ndi nkhondo imene idayamba lachi uh, loweruka lapitali ku Iran pamene mayiko awiri amenewa dziko la America ndi dziko la Israel adapita kukapanga attack dziko la Iran ndiye padakali pano tili pati zinthu zili pati uh, kutheka kuti mukuona maposti ambirimbiri pa intaneti mukuona nkhani zambirimbiri zosiyanasiyana and simukudziwa kuti kodi zenizeni, nkhani yeniyeni ili pati? Ine update iyi ndingofuna ndingofotokoze zinthu ziwiri zitatu zimene zingathandize ifeyo kuzindikira pamene nkhaniyi ili padakali pano. Tiyambe ndi Loweruka. Loweruka, Iran mtsogoleri wawo Ayatollah uh, Khamenei anaphedwa. Uh, tonse tinaona ma reports komanso dziko la Iran lidatsindikiza kunena kuti ataya mtsogoleri wawo. Tsopano akutsogolera Iran ndi ndani? Padakali pano kuli anthu atatu amene akutsogolera dziko la Iran. Anthu atatu amenewa ndi amene mukuwaona pansiwa. Pali President uh, uh, Masoud ndi amene ali mu uh, wavala suti ndipo ali pakatiyo ndi Chief Justice wa zamalamulo eh, ya mkulu wa zamalamulo Chief Justice wa Supreme Court ya ku Iran komanso uh, membala wa uh, the guardian council mukumbukire ndinakupasani uh, structure ya boma la iran nanena kuti pamakhala the guardian council eh, ya ndiye eh, amene ali mmene momweyi ndi member wa the guardian council amene ali ayatola ogwirizira mwina mwamva zoti wasankhidwa ayatola ogwirizira ndi amene iyi ali kumapetoyi so pano mu utatu wawo amenewawa ndi amene akutsogolera iran padakali pano chifukwa osewa ngongogwirizira kulibeko Ayatollah weniweni sanasankhidwe ndiye padakali pano Iran ili mmanja mwa atatu amenewa um, lero tsiku lachitatu America ndi Israel akupitirizabe kupanga bomu dziko la Iran komanso Iran ikupitirizabe kuyankha eh, kubweza ndipo Iran yakhala ikupanga attack ku maiko onse amene aizungulira amene kuli mabesi a America a Nkhani ina yomwe yachitika ndi yonena kuti ndege zingapo ndithu za America zagwa. Ndege za nkhondo, ma fighter jets, angapo agwa. Mwaona mwina video imodzi komano ma reports akunena kuti ndi ndege zingapo zimene zagwa ku Kuwait. Eya and sadaulule mmene zachitikira koma anena kuti a ma pilots onse amene amayendetsa ndegezi apulumuka ndithu ndipo aatengera ku chipatala.

konseku ndithu ma drone ochoka ku Iran afika komanso uh military base ku Cyprus ya unite ya UK eh, imeneyinso kunafikaso drone kumene inakagwera ndithu pa runway ya ku uh, ya ku Cyprus ku military base ya UK so far tikatengera ma report a Al Jazeera ku Iran pafupifupi anthu 555 aphedwa a Ma report ochokera ku Red Crescent, titha kunena kuti Red Cross ya mbali za kumeneko. Tikapita ku Israel tsopano, kumeneku zatsimikizika kuti kwaphedwa anthu pafupifupi 10. Koma anthu ma hundreds ndithu a anthu avulala ku Israel. Tikapita ku America, nkhani ndi yomwe tinapanga report dzulo kuti asilikali atatu a America ame apangidwa atsimikizidwa kuti aphedwa komanso asilikali ena 5 avulala kwambiri ndipo akulandira chithandizo. Padakali pano ndege zonyamula anthu, ma passenger planes, mma airport onse ku Middle East ukuku zayimitsidwa ndithu sizikuwuluka, eya suspension imeneyi ma airports ena akuti mpaka mawa ya um komanso zapangidwanso report kuti nzika ina ya dziko la China ili mmodzi mwa anthu amene aphedwa ku Iran and dziko la China la la uh, likupanga urge kuti nkhondo imeneyi ithe America isiye zimene ikupanga ndipo anthu abwererenso ku dialogue kuzokambirana maripoti akutulukanso onena kuti Iran inali yokonzeka kukambirana ndi America ndipo imapita kuzokambirana ndi mtima wonse eya osadziwa kuti America zokambirana zija inali njira chabe yongogulira nthawi. Ku Pentagon, kumene kuli kulikulu kwa nkhondo, kwa asilikali ankhondo ku America, tonse timadziwa ku Pentagon, amenewanso apereka ripoti kwa uh, Congress imene ili ngati parliament ku America yonena kuti panalibe umboni wina uliwonse onena kuti Iran imafuna kupanga attack America. A Pentagon apereka ripoti imeneyi. Pakadali pano Donald Trump akuti apitirizabe kupanga bomb Iran ndipo Iran nso nayo yanena kuti siyikuopa and siyikufunanso zokambirana kaya zonyengererana apange zimene iwo angapange nawonso adzipanga respond. Tiona tsopano kuti tsiku la lero litha bwanji and maiko ena amene ayamba kulankhula tsopano mofuna kuti zinthuzi ziyime kapena zisiyike, kuli maiko monga Russia ayambano kulankhula kwambiri chifukwa chonena kuti tonse tikudziwa kuti nkhondo ngati izizi zikamachitika zimapanga, zimasokoneza zinthu zambiri pa dziko lonse and zinthu za malonda tikudziwa kuti mafuta akwera mtengo tsopano. and um, ndege sizikuyenda kuli nzika zambiri za mayiko ambirimbiri zimene zili stranded sizingauluke kutuluka ma- mayiko aku middle east and chuma cha mayiko amene aku middle east ch- ch- ah, chakhuzidwanso ndi nkhondo imeneyi ndiye tiona kuti kuchitika ziganizo zotani tsikuli likamapitirira zikomo kwambiri ndine nesta the black teacher khalani bwino